Фи шхэм уанэхэр тефлъхьэж, апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щӏэту къызэгъэпэща хъуат Хъумэрэн цӏыкӏурэ Абэтэхьэблэрэ зэпызыщӏа шу зекӏуэ кӏэщӏыр. Адыгэшымрэ адыгэлӏымрэ къакъуэкӏ лӏыгъэмрэ зэпыщӏэныгъэмрэ хуэгъэзауэ тетха теплъэгъуэхэрщ адэкӏэ фи нэгу щӏэкӏыныр.
Япэ ита я адэжьгуейхэм зекӏуэ лъагъуэкӏэ зыпащӏэу гъуэгу теуват Хъумэрэн цӏыкӏу и деж къыщежьа шууей щэныкъуэм нэс. Шууей пащэр япэ итрэ адыгэ ныпым щӏэту, абы нэхъыжьхэр къыкӏэлъыкӏуэу, ныбжьыщӏэхэм шу гупым и кӏэр зэхуащӏыжу, арат зекӏуэм и теплъэу щытын хуейри абы текӏхэтэкъым. Уанэгу исыныр къаӏурыӏэфӏа къудейуэ, шыхэми лӏыхэми иджыри гъуэгуанэм тезэшэни яхущӏэмыхьауэ къапежьа нэхъыжьыфӏым и хьэтыркӏэ шууейхэр къызэтоувыӏэр Бислъыней къуажэм и деж. Шыхэм ятелъэщӏыхьрэ я дахагъэр игъэщӏагъуэу, шы ӏэпслъэпсхэр зэпиплъыхьмэ, шууейхэр игъэгушхуэу яхэтащ Бислъыней жылэм и нэхъыжьыфӏ Хъуджэкъул Хьусин. Езым зэрыжиӏамкӏэ, напӏэзыпӏэм и нэгу щӏэкӏыжат и щӏалэгъуэ илъэсхэр. Къуажэм я лӏагъуэ къэмыбынур ехъуэпсэнури, кӏэрыгъуалэм а дихьэхынухи шыр дэдехьэм иӏэ, ауэ нэхъыбэ хъуну шыр а Тхьэм иралъхьым, жиӏэ мы зэрыгупсысынкӏэ. Нэхъыжьыфӏым нэхъри игъэгушхуахэу шууейхэр гъуэгу теувэжащ. Инджыджышхуэ ӏуфэ яшхэр псы щрагъафэщ, щагъэщӏыӏэтыӏэри, адэкӏэ я гъуэгуанэм пащащ, урыс къутыр цӏыкӏур, абазэ къуажэхэр зэпаупщӏри шэджагъуэ хуэгъазэу Вакӏуэжылэ къэсахэщ. Шу зекӏуэм и хъыбар зэхэзыха къуажэдэсхэм я цӏыкӏуи ини уэрамхэм тетт, псори я нэкӏэ зэрагъэлъагъун я мураду. Адыгэ нанэ ӏумахуэ Нартокъуэ Царици ахэр блигъэкӏыфакъым, псалъэ гуапэкӏэ яхуэмыупсэу. Къыщежьауэ Алыхьым куэдрэ куэдрэ Алыхьым фигъэсэбэ. Адыгэ тӏэкӏуи яуэ къытыкъэхъумэ, адыгэ тӏэкӏуи яуэ куэд жыс фыкъезэхуи, фыкӏуэжыр пэужынищ Алыхьым фигъэхь псоми. Ебдахъэ. Вакӏуэжылэ къуажэкум и деж шупежьэр къызэрагъэпэщат махуэщӏ дыдэу, икӏи хьэщӏэхэр хэгъэрейхэм пежьащ пшынауэ макърэ адыгэ ӏэнэ узэдакӏэрэ. Гъуэгу тета шууейхэр яфӏэфӏ дыдэу хэӏэбэт, езыхэм я щӏыхькӏэ ягъэхьэзыра хьэлывэмрэ шей хужь пщтырымрэ. Хабзэм тетуи хьэщӏэхэм гъуэгу гъуэмылэу ӏэрылъхьэ хуащӏащ гуфӏэгъуэм и нэщэнэ хьэлыуэ пыӏэхэр. Шууейхэр гъуэгу теувэжащ Абэтэхьэблэ хуэкӏуэхэу, километр пщыкӏухым нэсу къахуэнэжа щӏы ӏыхьэр шэщӏауэ къакӏури шэджагъуэ нэужь хъуауэ къуажэм щепсыхахэщ.
Тщыгъупщэжауэ щытахэр иджы мис мыпхуэдэу утыкум къралъхьэр, щӏалэгъуалэхэри абы еплъмэ, сыту жыпӏэмэ, урамми къытекӏынхэ, мыхъумыщӏэхэри нэхъ мащӏэ хъунхэщи, лажьэу шхэжу хуиту дунейм тетыным ящыщ хъункӏэ мис апхуэдэу Тхьэ долъэӏухэр.
Шыхэми, шухэми загъэпсэхужауэ нэху къекӏхэри къэунэхуа махуэм нэщхъыфӏэу пежьахэщ, нобэ шу зекӏуэ хабзэкӏэ, джэгукӏэ, зэхэтыкӏэ дахэкӏэ къуажэр зэхэгъэплъэжыну арати, жьы дыдэу щӏадзауэ къапэщыт ӏуэхугъуэхэм зыхуагъэхьэзырт. Псом нэхърэ нэхъапэр цӏыху зэхэтыкӏэращи, адыгэ хабзэр, зэраӏыгъым гу лъыботэхэр, алъэм ирагъэфӏакӏуэхэр. Мис нобэ Эрсакон къуажэм дыкъыщрагъэблэгъащи, Къуажэм зы къыдэнэжакъым жыпӏэ хъунут, цӏыкӏуи ини пумэ шэлыхь нтӏэ къызэхуэсахэр.
Гъуэгуанэ къызэпызыча дэтхэнэ зыми шым хуиӏэт лъагъуныгъэ гъэтӏылъа. Хэти ар зэрыцӏыкӏурэ къыдекӏуэкӏт, хэти и адэм и фэеплъу зэрихуэт, хэти лъэпкъ тхыдэм тету къиугъуеижауэ куууэ и пӏалъэ къищӏэт. Шым нэхъ гугъуу хэлъыр ныбжьэгъу хуэхъуну. Шым ныбжьэгъу хуэхъуа нэужь, зыри гугъуу хэлъыжкъым.
Ауэдизкӏэ а адыгэшым и тхыцӏэм уишэса нэужькӏэ, шууеймрэ шымрэ зэгуроӏуэ, абы я псэр зэрощӏэри, ди адэжь пищӏауэ щыта адыгэшымрэ шымрэ къуэшымрэ шыпхъумрэ. Аращи, ахэр зэпыщӏауэ псори дэ ди лъым, ди пкъым ди адэжьхэм къытхалъхьауэ дыкъокӏуэкӏыр. Дэ нобэ зыдогъэугъуеиж адыгэш лъэпкъыр, ди сабийхэр къытхуашурэ лъэпкъыгъуэ куэдым кърашри, ахэри догъасэ шытесыкӏи. Зекӏуэ кӏэщӏым етӏуанэ махуэр адыгэ джэгукӏэхэм хуэгъэзауэ ягъэпсати, гуп-гупу загуэшри иужь йохьэхэр, шым и зэфӏэкӏри, шум и ӏэкӏуэлъакӏуагъри къыздагъэлъагъуэ нып зэфӏэхь зэпеуэм. Ерыщу зи гъуэгур зыкӏухэр къигъэувыӏакъым а махуэм къыпхыридзу щыта уэшхми. Нып зэфӏэхьым къыкӏэлъыкӏуащ шы зэдэжэ кӏэщӏхэр, иужькӏэ зэхаублащ щӏэблэщӏэ цӏыкӏухэр нэхъыбэу къыздыхашэфа кӏапсэ зэпеӏэхэр, икӏи гуп-гупурэ къаруилъхьэпӏэ зэрыщӏахэщ.

Адэкӏэ щапхъэрэ гъуэгугъэлъагъуэрэ хуэхъуну.
Урамым къытехьэхэу уи гур зэфӏагъану а нанэхэр, абы я хъуэхъухэр, абы псалъэ гуапэ жаӏэхэр, ар плъагъун хуей. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, къекӏуэкӏахэми яцӏыхуж ар зэрыщытари, уи гур къегъэпӏейтеиж хуабжьу, хуабжьу къытщыгуфӏыкӏхэт.
Махуитӏкӏэ адыгэ къуажэхэр зыхэта ӏуэхугъуэр зы псалъэуха закъуэкӏэ къызэщӏикъуэжащ нэхъ шууей ныбжьыщӏэ дыдэу зекӏуэм хэта Лъыпсырокъуэ Эмир. Икӏи ар зэхыхьэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэ хъуащ.
Тефлъхьэ фи шыхэм уанэ. Шу зекӏуэм теухуа репортаж убгъуа фыщеплъыфынущ ди пщыхьэщхьэ икӏыгъуэхэм ящыщ зым. Ешэр Муминат, Даур Фатимэ, Мыкъуэхэ Ренатэ, Щыбокъуэ Мухьэмэд, Къэрэшей-Шэрджэсым и къэхъукъащӏэхэр.